look chimene chili chopsesa mtima ndi chonena kuti zokuti pamene pajawo panachitika chiwembu uh, ma civil servants amapangidwa chiwembu anthu ogwira ntchito mboma amapangidwa chiwembu ndalama zawo zimabedwa ndithu Si- it's not in dispute the inquiry is not meant to establish whether anthu amafuna kuba kapena chani we know kuti anthu amafuna kuba zonena kunena kuti zimene zinkachitika zija zinali zophwanya malamulo we know that the essence of the inquiry is to find out who was responsible for what to what extent and the, the role that the, in this thick of things in this in this scheme of things in, in the in this theft in this haste kodi ankapanga chakuti na who was calling out the shots ankapanga chakuti ndi role yawo uyu anapanga uyu anapanga play role yanji uyu anatani uyu anatani uyu anatani that's the essence of the inquiry that's what the inquiry is supposed to do ipeze kunena kuti kodi amene i- i- transaction inkachitika chifukwa cha ndani eh?

and that perceive inali kuti ena ake anali atamuuza chinthu chimene anamuuza kuti f- deal imeneja usually those deals amachitika ngati za segerege amakhala kuti ah tifuna tipange sp- support support chipani so members must have been told kuti deal iyi ndi yachipani anamuuza zimenezo ndani You know, that, that's what the inquiry is supposed to, to, to establish. You know, you, you as Malawians, we are ndife anthu atulo like tulo anthu amanena kuti nsima ija ndiyoipa nsima ija imatipasa tulo partly yes but partly is also a choice you can be eating nsima ndakumana ndi anthu ambiri okonda nsima anzeru and opanga za nzeru kungokhala komatu sopanga zinthu za nzeru you know ochenjera koma okonda nsima ndiye pali anthu ena okonda mpunga atulo anthu oti sadya msima ndikomwe komabe msima mu- muli mavuto ndithu koma we don't it's our choice you make a choice to accept kudyedwa masuku pamutu mumasankha kuvomereza kuchitidwa chipongwe eh, ndi kumakhala chimodzimodzi kumapitirira moyo ngati chiyonse chili bwinobwino ineyo ndi ndimakhala osweka mtima nthawi zambiri when i see the patience that you have this patience is unacceptable amalawi kudekha ukuku ndikosavomerezeka ndikudekha kwa uchitsiru ndikudekha koti ngati chule ali m'madzi madzi aja ali pa moto ayikidwa mu mpoto ndipo ali pa moto ndi chule uja akuuze iwe chule uli pa moto iye akuzaona akuona madzi ali bwino ati ayi inu ine ndu kila kumazamba kutenthera kunja kuzizira chule akuti ah inu mukanadziwa mwe how good i'm feeling iwe chule uli pamoto akukuphika ha wamisala iwe chule uja kwaya kanto aja akumuyankha munthu uja iwe wamisala iwe iwe ine ndikumva bwino iwe ukuzizidwa kunjako Eh, ine panopa ndikusamalidwa ndikateo ndikumadzi ndikomwe amene ndingamwere ndikutenthedwa ndikumva juu

wa machawi amapanga machawi chifukwa kupanda machawi yoja sanakalalikira uthenga wabwino mmene amalalikiramo sanakayenda mizinda yosiyanasiyana kupita uku kupita uku kupita- yesu anali pamsewu that's why anawauza anthu aja kunena kuti um, uh, ineyo mwana wa munthu eti ndilibe malo oti ndimakhala kwakuti kwakuti kwakuti kwakuti you know bwerani enda nane kuti mundidziwe walk with me because he had no time yesu tu analibetu nthawi anali wotopa ngati anali munthu amene anali wotopa anali yesu chifukwa amangowauza ah, inu mukuti chani kodi inu tikayang'ana za amene sotero eti investigation ija amene anayi- ana- anayiyendesera kufika pa level ina kuti anthu aja afuna apange report report mupanga bwanji produce, produce report opanda ogulisa uh, uh, uh, amene amagulisa hotel osamubweretsa kumupanga interview osamfunsa mafunso and mafunso ndi and collins magalasi watchulidwa ma state- ma- ma- ma situations ambirimbiri pali pa- video ilipo yoti collins amakatenga 5 point mabilioni tikuonera kuti mabilioni chifukwa amakatenga ma section section kapena kuti machanki machanki ku national bank why is it that you can't really call collins kumfunsa kuti kodi nkhani iyi munayendesa bwanji mumakakumana ndi yusufu tsiku lakulankhula kuti munapanga chenje even ma, ma, a, a, amene amakapanga connect anthu osowa kuwabweretsa ngakhale ma mp aja akupanga ma, ma, ma investigations awo eh, ku wiki imene ikuti next week imene amapanga chisankho chonena apange report ankakumana ndi yusufu kaya amankakumana ndi izo inu mukuona ngati amangokakumana ndi ndi as is alleged by baba malondera ndi ndi acb director yekha you you really think kuti iye uja basi baba uja you know, you know the evidence is right there i've been telling you these things and the evidence is right there kuti munthu uja amakakumana ndi baba baba uja amakakumana ka- rather ndi ndi ndi ndi the acb director when the acb director was on trial ife kumaona ngati kuti ah, aku- amunyesa acb director ah, akumana kaya anthu aja akukambirana kaya munthu tapano mumamulola kuti afike ku nyumba kwake and you don't ask any questions because by the letter that he wrote by that time timayenera kukhala anthu okwiya kuti ah, mukutiona ngati zitsiru nthawi zonse mukutiona ngati ndife anthu opusa tikudziwitsani sopano but you sit and the speaker suleman i'm speaking this direct to you chifukwa iwe suleman unkayima kumayankhulayankhula mooneka ngati kuti ukuyimirira anthu mu parliament muja mpakana umatengedwa kumangidwa kutanitani umayima kumaonesa ngati umayima pa chilungamo I'm giving you seven days suleman chifukwa iwe zako file yako ndinayo and this is not I'm not putting out a lump sum wena kuyimira anthu iweyo suleman suleman you are protecting the committee that you know kuchita kuziwa kunena kuti anthu awa adya ndalama you have the right information there is no way you don't have the intel kuti anthu aja analandira ndalama iwe suleman chifukwa iwe suleman you are connected to the indians you are connected to the black community we know that i know that so when you protect the committee kumalola committee izipitira ndikupanga za iweyo in 7 days time ndiyembenso mdayali iweyo suleman ndi mmodzimodzi mmene baibulo limanena kuti uli ndi tsoka iweyo kolazimu ndi tsoka iwe betsaida chifukwa chani iweyo sulemani unkayima muja ngati ukuyima pa chilungamo pano ukupanga protect and we know your issues with your child you know mwana wako ndi the cartel and all those kind we know that ngati baba stephen mlondera kamsiyamo ifenso timaziwaso zoti munthu dzina lake ndi kamsiyamo ngati amalimba mtima kukakumana ndi acb director muganiza kuti sanga- sanakakumana ndi yusuf chifukwa chiyani chikamulesa nchani kukumana ndi yusuf sono ngati amakumana ndi acb director sono pa mawiki awiri apita aja ankakhala hey, akamangirawo amandiyimbira foni hey, chanjanjanja kukuonesani ngati kuti and ineyo i'm not on trial in the, the amaris uh, deal sindili sinupanga appear pena paliponse uh, kuti parliament yambe kufufuza nkhani i'm the one who whistleblowed on this ndine amene ndinabweresa so there's no way someone can be presenting as if ndikubwera kuti ndifuna kuteteza munthu wina wake yet i'm the one who brought the issues to you the secretariat ya parliament inandipanga approach ine kuti ndiwapase information why is that not an issue i want baba mlondera because mainstream media ndakuvulani panopa muli mbulanda nonse a zodiak a, a times tv times newspaper daily times a nation newspaper ma radio stations ndakuvulani mukuonekeratu kuti mumateteza cartel the corruption in malawi is protected by the media palibenso kubisa chifukwa chani when i wrote my complaint to acb there was little media But my complaint was direct, like the corruption, the bribe was clear, the amount was clear, zimene zinachitika zili clear komanso reaction ya baba ina inaoneseratu kuti zinthu nzona mafana munaonera kuti ndani kodi a Clifford uh, um, uh, Apostle Clifford kawinga anampanga offer baba zimene anayankhula kuti ndi baba yekha ine ndapanga complaint ndakamba za iye kuti analandira 65 million iyo ija anapanga confirm he confirmed what i said by saying kuti ah ankandipanga offer ndalama izi koma ndinakana zaboza zoti anakanazo and he knows he lied now human aliyense amene ali kuti mulungu anampasa nzeru ndipo nzeruzo akuzigwiritsa ntchito ndizikunena kuti chimene chikuchitika apapa a baba aja akufuna kungo- kungopakapaka matope kuti acb ija ikanike kumpanga investigate kuti anthu asapange investigate because a- ma officers akwawo the way i know acb kupanga act imayenera kuti by now apanga investigate or akumpanga investigate so the moment he sees kuti ah ma officers akutipanga follow he then wants to taint koma acb ndi acb director hello amalawi chomwe ndikuuzani kuti tikati acb it's not the director kuli anthu osiyanasiyana leadership director amangopanga provide leadership and it's very important director sizophweka kuti tizingopasa vakalavakala basi dziko Anthony Malunda azikhala director what are you talking about basi judge onena kuti wakhala uh, uh, uh, wapanga retire munthu anayepanga wagwira ntchito ngati ya malamulo highest

office of the land in terms of legal profession uh, which is being a supreme court judge and then munthu uja akupezeka kuti nthawi kenako ndi director waku j- j- uh, justice ah, what are you talking about like you- anthu inu mumakonda katangale choncho bwanji he katangale wochita kukakamiza so katangale yense ndi woyipa eh? koma katangale uyu ndi wochita kukakamiza kuti ah, ah. you know how mene zimayendera tikamapanga law eh? rape is bad pamene defilement is worse are, are you getting me so tikupanga katangale wa bad ndi tikupanga katangale wa worse where you have uh, anthony kamanga kukhala kuti munthu anapanga retire ku supreme court then you are using him ku, ku justice kuja ku- kumapanga kukhala director wa drafting really kulibeko anyamata amene akhala akugwira ntchito zaka zonsezi how many years has anthony kamanga been a drafter kumene kuja munthu akhala solicitor general and then how does someone move from being a, s- a solicitor general kukakwera kukafika supreme court n'kukabwereranso kukakhala director of a, a section zauchitsirutu zimenezi mukupangazi ku ministry of justice zithe iweyo charles mhango you have been in government and you have been in opposition so you know this council you know this so can you wake up a mhango tadzukani musagone don't allow chikopa kuti akugwiriseni ntchito chifukwa chikopa is going down chikopa ujatu is going ndinkakuuzani za ken manda ken manda amamveka woopsa ndinkakuuza 2024 ken manda ndathana naye i told you ken manda ndathana naye we are done with ken manda whether the system tries to protect him kaya apanga cha ken manda ali kutiko pano They are trying to do whatever, whatever. Koma Ken Manda uja tinamaliza amene uja he's gone. Chikopa wangosala 50% 45% and akusala 45% chifukwa cha silence ya maloyers u ine ine maona ngati maloya abe over hii time they will build uh, thick skin what we call thick skin koma most of these lawyers are no thick skin they, are, they have no principles they don't stand on pri- what ethics are you talking about if you can't stand kunena kuti chikopadi ndi wakuba publicly chikopa is corrupt is ndi wakatangale all the lawyers that you go to amene mukupita kunena kuti ngati sangabwere public ndi kuyima pa chilungamo because the lawyers are the people that are supposed to stand on truth and speak to the realities of the country to the realities of the situation to the realities of, of the legal profession kuti legal profession ikupita kutiko justice system ikupita kutiko they can't speak why not because saku alibe umboni kapena sakugwirizana nazo kunena kuti katangale waononga justice system yakumalawi koma chifukwa chinazo akuopa chikopa chifukwa choti akuopa uh, uh, madise akuti ndi and then you call yourself lawyers who are you inuyo mwina kukhala ndi dzina lina lake koma sumina kuchero mwina ndinu ma errand boys mmene ananena profesa kamchedzera nthawi padzana apo koma ngati simungayime pa chilungamo kunena kuti ayi because 2024 yomwe ija when i came out and spoke za ken manda hmm? if he, the lawyers were to come out kuti ah ken manda ndiwokubadi chanchachancha nkhani iyi inakatha tikaka kenako tinakapanga za chikopa ah chikopa aadi umboni ulipo kenako madise kenako by now koma mwachedwesa chipulumuso cha malawi because kuthana ndi katangale is the only way to end to solve the problems in malawi palibenso china munthu asakunamizeni kuti ayi industrialization yayi aip eh, ka MD, eh, eh, madefu ayi tipange chanchani basi kumagwiritsa ntchito a mphambo aja ngati kuti basi chani a mphambo is a good man But you, he, you shouldn't. Those guys are people that have been professional all their lives and have invested. So, he, ngongole kupereka ngongole kwa citizens is not a way to solve the situation in the country. Hmm? Kuthana ndi katangale ndi chimene chingasinthe dziko la Malawi. Palibenso china asakunamizeni. Yeah, let's invest in tenta. mupanga invest bwanji ngati kuti katangale because katangaleyo will still hunt you yeah yeah eh, eh, tisinthe education system tikhale tiziphunzisa yeah mentality change Mhm. mukuchedwa deal with katangale kodi tiyambe kupanga kuti katangale ayi n'kuti ife katangale pali ponse mukutero ah, tiyeni tithane ndi judiciary so ntangoyamba kupanga za judiciary muja zina fa- the moment is anthu aja akapangapanga zawo zonyasa zija amapita ku judiciary kukapanga protect amapita ku court kukapanga protect amapita kwa chikopa kaya kwa madise kwa kapanda kwa kalembera kwa mzikamandayo mzikamanda ndi wakuba kaya he has a lot of indians that go to his house i have that information mzikamanda uja so ndichifaniziro cha chikopa he's, he's just free flowing basi amangopanga zimene amafuna ifa ya ndi dede ya mzikamanda and mzikamanda has failed to act on ken manda because they are related anakwatira kumodzi so you have a system that is captured by marriage that is captured by uh, uh, uh, kunena kuti onsewo ndi akuba so when you go back to history you find kuti uh, uh, mzikamanda chikopa madise anthu atatu onsewo anali kumzuzu nthawi imodzi at some point and mupeza kuti so mwina acb ena ake anali sokonko koma pano si nthawi yofunikira kuti tikambe zimenezo now what i'm driving at is kunena kuti anthu ife tikuyenera kukhala odzuka zinthu tikamaziona osamazilekerera tili apa chifukwa chozilekerera muvi woyang'anira umalowa m'maso kapena umalowa kumaso Tisalole muvi kuti utilowe kumaso. Muviwu was- mm, usalowesese if watilowa kale kumaso koma usalowesese Tisa- or tisaonenso wachiwiriso mwinanso utilowenso kumasoso mwina waphulisa diso ili tisalolenso kuti diso ili lipite mwina waphulisa ah, ah, ah, mbali yawo tisalolenso kuti uphulise mbali inayo Eh, tisalole kuti muvi utibaye kumaso amaryllis hotel ndalama zinachoka ku fdh bank mas ma ma officials aku fdh bank anazabwera pamene paja kuyankhula za nzeru pamene paja oh, osaziwa kuti banki yake actually is the root of all evil eh? fdh bank ndi imene inapanga madili onse kuti deal ichitike

amene amene akusokoneza malawi onse amadalira chikopa even other pe- you know, you know, foreigners from india amadalira chikopa koma aku india ndi ochepa amene amapanga za zosokonekera ndi awo akupakiwa amene amapanga zosokonekera zambiri amene amasokoneza dziko lathu ndi amene aku- akutigwiririra mwankhaza amene wawo ati akutigwiririra amwenye amene wawo um, muona kunena kuti the queen of, of, of, of corruption fdh bank um, ili muona unena kuti pali ubale ndithu omveka bwino wa Tom Mpinganjira ndi Chikopa Chikopa ali ndi maulikuti ake ku Supreme kuja awiri Kapanda ndi Madise kenako ali ndi uyu amene akumupanga hodare at ransom Mzikamanda Mzikamanda sangapange chilichonse anamugwira pamalo olakwika chifukwa choti anampezerera ndi corruption yake so that's how the system and then ndipo paja amagwira anthu osiyanasiyana the whole system akakhala kuti munthu kumajisi mja wapanga popalamula Chikopa uja amampulumutsa so then he owes anthu amafira they owe you know they owe him Ah, nkhani ya Mayo ndi nkhani yomvetsa chisoni chifukwa chonena kuti ripoti yomwe inali kuti ipangidwa present ndayiona iniyo ndi ripoti yochititsa manyazi kwambiri ndi ripoti yomvetsa chisoni chifukwa it does not really uh, uh, uh, provide um, accountability and hope of accountability. So, few remaining when you talk about rights, the right holder, ndiye pamakhala duty bearer. Ndiye duty bearer amaonetsetsa kuti ufulu uja, ukutani kodi, ukuenjoyedwa, kapena kuti kupangidwa exercise. Zikakanika kuti ufulu uja sukupangidwa exercise, uyuyu uh, rights holder uja akukanika kupanga enjoy maufulu. Then uyuyu, uyuyu the duty bearer, amayenera kukhala ndi consequences for failure. in this context yangokhala report ingokamba za rights holder the rights that were violated and then kodi zinthuzi tingazipange bwanji to prevent this happening again blah blah kungopanga focus on that but on the duty bearer and accountability zero patent and then they highlight uh, uh, gabriel chembezi kunena kuti gabriel chembezi ndi amene akuyenera kuti apangidwe suspend immediately then an investigation These people think we are stupid and if they did that report ija amaipanga ati amaithamangisa chifukwa chani kuti amafuna kuti chembezi asapange nawo chani asapange nawo ma interview komatu chembezi ndi amene anakhoza ma interview amene aja kuposa wina aliyense ndipo chembezi akhala acb director apo b uh, akakhala professor bande lewis bande

agwire ntchito ndipo tikhala naye pize amene titha kummanga tizammanga tokha chembezi akazapanga zopusa ndipo mboni tizakhala chifukwa nkhani ndi yonena kunena kuti anthuwa amapangidwa hold at a ransom zomwe amanena za failo zija so i believe zimene analemba baba mukalata muja kunena kuti um, uyuyu chembezi amapitisa mafailo i don't think so it doesn't make sense he was trying to scandalize dpp kuti dpp idani ndi ndani ndi chambers chimene chinkachitika in my understanding might be them offering kunena kuti "Yeah, ndi fayo yawo kuti akuti isowese so muone kunena kuti achina baba aja ete maimpi amene ajawo they are working there for their party inu azikuonesani ngati ati kuyimirira inu a malawi we want the truth to come out mainterview akamapereka but it's bullshit kalata ya baba sindifuna kutaya nayo nthawi chifukwa si ikukamba za ine ikukamba za gabriel chambers komano mmene ndaneneramu mukaona zimene ndimakamba inapanga scandalize a lot of things zinapanga overblow kuzipanga overblow zinthu uh, do i believe kuti anthu aja amakumana i think amakumana anthu amene ajawo and chimene baba anapanga china nchonena kuti sakunena mbali yake zimene iye amayankhula ndipo zimene iye amapanga role imene amapanga play sizingatheki kuti anthu mukumane as many times anthu musakumvana oh, mutitenga ngati afana ndi apm mukumunamiza ababa mlonde anthu akuziwa zimene mwapanga ndiziwa zimene mukupanga komano apm siwachibwana achibwana mwina ndi amene amuzungulirawo koma apm-yo siwachibwana information ikangompeza apm panopa sindikuziwa ngati ampeza sindikuziwa sindinganenepo koma ikangompeza oh. now

wina collins tankamba kale koma uyuyu uyu frank mbeta it was clear kuti iye uja amapanga even mmene amayankhira ma- ma- makalata ake eh, record yake iye uja ndikatchali koma the inquiry showed him mmene amamfunsa mafunso kuti inuyo munanena kuti you should you, know, you should why did you say you may

trust law, uh, uh, uh the fiduciary principles, fiduciary principles. You know, kuti ndalama izizi si zathu ndithu tangozigwira on behalf of anthu osauka awa amene akugwira ntchito mboma komano osauka sitimayenera kukhala choncho kuti maiko ena anthu ogwira ntchito mboma ndi amene amakhala kuti akuchita bwino because that's how it's supposed to be but government is the biggest entity koma tinagawanagawana boma lathu lija chenje zomwe anayankhula ababa mu kalata yawo ndi za u- uzete komanso pofuna kumpaka gabriel why did he write the, report, the letter atalephera kumulepheresa gabriel chambers kupita ku ma interview through the report that they wanted to present and prime minister you can't present that it's incomplete then they had no choice but to uh, do the baba mlonde uh, the baba Mulondela way, where he then becomes a complainant against the, the acting director uh, of ACB. Now, that later, its main reason was kulepheretsa kunena kunena kuti anthu aja uh, asapite nawo gabriel kuti ani kuinterview apangide suspend so it gives them advantage to the cartels uh, candidates cause kuti ma cartels candidate akukamba za aluisi kuti aluisi kubande titha kuwavomerabe koma tidzakhalanso nawo chimodzimodzi nkhani imene tikupangira uh, ndi enawa komanso kumene mujamu muli a- akwakwala ndikafupikitsa kunena mmene akunena zu- without enough investigation akunena kuti ah, ni munthu onena kuti akhoza kuyendesa bwino chimenechi chinthu chitampatsa atha kuyendesa bwino nde zandipasabe mtendere kuti ah, sikuti tikuziwa zonse koma at least anthu ena akakamba zabwino funa kunena kuti a Kwakwalawo ku escom umene amapanga kuli ntchito zimene zawo anthu ali nazo ine sinazione ntchito zawo so mtima wanga uli nchimwemwe kuti tikuona apart from gabriel tikutha kuona uh, uh, uh, uh, Louis Bande tili ndi mavuto ake koma iye ujaso Louis Bande za criminal amaziziwa chanchani is a professor of law obviously uh, chanchani koma pali ma connections ake iye uja uh, ndi andalewa ndi pamene pomwe pamene pamatiopsa komano tisamaope kwambiri pena pake fabena timazaopa kwambiri kuthekera kulipo ndithu ndi apaso kukamba za Kwakwala kanso kakwakwakwa anthu akunena kuti anayamvera mbiri yabwino eh, apo ndi apo tikufufuza koma sitinamalize kufufuza sio sitingawachape amene wawo koma chembezi tikumuziwa ndi loya yekhayo amene anayima pakati pa maloya ndikuwulula za zinsinsi zimene loya ma- law society imabisa nkhani ya um, filling station inatulusa zina zimene a ken manda amapanga ndi a emmanuel tell a ken manda zimene amapanga ndi a- a- a- a Edgar Kach- Ka- a- kachere a- a Wapona Kita a- a gift nankhuni a, ndi maloya ena amene amawathandizira timati ma, ma, ma, ma proxies now iye anayima pa, pa chilungamo nji ndikutulusa lipoti lija pano ku palamenti anakayifotokozanso iye uja ku palamenti nthawi yake itakwana kuti akaperekere zimenezi he has shown anaonesapo komanso the last three months imene uh, i don't know kuti how long maybe it might be more maybe it can be five months imene wakhala ACB director wationesa ma glimpses of kuti ah, zitha kutheka koma wationesanso uh, uh, desperation for the job which is my worry really chifukwa chake ndikuona kunena kuti sikuti tiachoseretu achina Louis Bandewa komanso sikuti tiachoseretu achina kwakwala komano of all the so ndikunena atu ineyo kuti ndikumva anthu amanena hey, wayamba kusintha hey, ukusinthasintha iyayi inuyo ngati moyo mwanu you don't develop you know your thought chantichenjani doesn't develop and you don't uh, when you speak something or when you work on something you just want to stick to s- ndifake simulano simaina munthu uzikhala kuti ma facts amene ukupeza azikupanga determine so your decisions should be based on the facts maganizidwe anu azitengera ndi mfundo mmene zilili situation imene ilili osati kungokhala kuti ineyo ndi wa dpp basi iwe ndi wa dpp ah, ngati mcp ikupanga bwino ichemerere mcp ngati dpp ikulakwisa i- i- ikalipire dpp kuti mukupanga chani inu a democratic progressive party dziko linakupangira linakuti anyamata athu achipani kuyenda kumakhala kutero anyamata okonda chipani amayenera akhale anyamata okonda dziko palibe munthu amene angakonde chipani osakonda dziko and zimene zizationetsa nthawi ya mcp iyi mmene mcp yachokera mboma fa mcp siinakachoka mboma with uh, uh, how dpp positioned itself because it had a candidate okondedwa ndi anthu koma analibe kuthekera kuti angayende malawi chifukwa chonena zonena kunena kuti zifukwa zake zonse tikuziziwa you know Na, but issue ndiyonena kunena kuti anthu a mcp amapanga behave ngati kuti malawi ndi mcp ndi dziko mcp can never be dziko dpp can never be malawi utm can never be malawi udf worse still we can never be malawi no political party will hold a place like malawi does now mnyamata weniweni kapena bambo kapena mayi kapena mwana amene amakonda uh, chipani inuyo amene muli achipani ngati mumayikondadi dpp ija ngati mumayikonda dpp mukuyenera kumakonda dziko lanu thats the only way that you will truly love chipani chifukwa ngati muzikonda chipani chija mmene mumanena kuti mumakondera chipani muja dziko osamalikonda chipani chija chipeze kuti chaononga dziko and dziko lija limapanga li- pamakhalabe nthawi zitatani zitatani lomwe mutaluza mphamvu zotani anthu amanena kuti no and amathana nacho chipani chanu chija ndi nkhani yonse ya anthu amene amanena kuti timakonda chipani si anthu akuti amakondanso chipani ndi anthu kuti amazikonda okha koma amagwirisa ntchito chipani ngati njira yopezeramo zakukhosi kwawo yopezeramo chuma moberamo chipani chija amachigwirisa ntchito chobera ndipitirire ndi nkhani ya Miles Hotel yakuti mukaona zimene zachitika za Miles Hotel muona kunena kuti pali uh, a chilling effect anthu kungokhala ngati kuti mwasuta chamba mwafowoka kumakhala pa izi ayiretu mani amani oh munamvera uh, interview jamani akuti indeditu pamene papa indeditu Ah, mmene zinayendera indeditu ah, zinayenda choncho indeditu ah, mmene zinkakhalira indeditu zinayenda bwino indeditu amalawi tili ngati choncho iti kuti we are in repetition tingobweza bweza zomwe zomwezo and sitiku- sitikutakasuka tikukhala ngati kuti china chakuya possessed over something how can we be pa izi mmene zikukhalira za Miles Hotel kuti after everything how okay komiti imeneyi ikupitirira kukhala komiti on what basis akuti aku- muti muti tikupanga chani as a country chifukwa with everything surrounding tasiyani complaint imene ndanena ineyo yonena kuti iyo analandira 65 million which he knows analandira 65 million ripoti kapena complaint imene baba malonde analemba kuti amakumana ndi gabriel chambers kuti amapanga zotere zotere

with sustained trust pamene chikhulupiriro chachoka makhalanso yauma so ababa amene ali nacho chikhulupiriro ndi ndani akuluakulu like like let's face the facts ineyo ndimamva kupweteka ngati kuti chinthu china chake chandiima pakhosipo zinthu zimene zimachitika zikamachitika moti ine ndimadabwa kuti inuyo mmakhala bwanji anzanga mmakhala bwanji osamva kupwete osamva chi- china chake ngati chakulasani pakhosipo ndipo chakukhala Muna- munadyapo nsomba ndikupeza kuti minga makamaka nsomba ya mpasa imakhala ndi minga yotere chonchi chonchi ndiye imakhala yokoma nsomba koma minga imakhala mkatikati mwa nyama mwa mwa mwa mwa mnofu ya the way yeni ndi no mnofu wansomba mu minga imakhala chonchi nde ukudya ukumeza ikukakamira pa nsomba ujeni uh, minga sungayitani sungayilavule sungayimeze imangokakamira pompo ndi makolo amene kuti ameza mbamu ndi umatenga mbamu ija umayika kenako mbamu ija imakakola minga ija kenako minga ija mtendere umene umapeza pamenepo kapena ehe chisanzo china chopatula chaminga china chomveka bwino munadyapo mbatata mbatata ija kudya palibepo madzi palibe tea ndi mbatata ija ikuyime pena pake apo that's how i feel It- that explains perfect how i feel kuti ukudya mbatata ija ndiye yakuimira apapa palibe madzi palibe chanichani ndiye kufuna kuti mbatata ija ah, ah. that's how i feel zinthu za ministry zikuyenera kuma- kumamva muzimva choncho muzimva ngati mbatata yakuthimbani pakhosi ehe yakuthimba izikuthimbani like nkhani imeneyi izikupsetsani mtima kumakhala ngati you know ndimafuna ndione kuti kuti ndikuyankhula ndekha kapena fa sinanga ndasintha apapa kapangidwe ka zinthu kamera ndaitembenuza ineyo ndimatena amadzandifunsa kuti simukugona chifukwa chani Eh, bwanji kupanga post nthawi zino ndimakhala kuti ndigona bwanji mbatata ita kuthimba itatitimba pakhosi you know ineyo mbatata inakuthimbanipo ni pakhosi kapena china chinangwa inakuthimbanipo ni pakhosi nkhani ya amaryllis zikuyenera kutithimba pakhosi nkhani zaku- zakatangale zizitithimba pakhosi zizikhala ngati mbatata yatithimba pakhosi tikamva kuti khosi kuzikhala kuti bi kukanika kudya kukanika even uh, ntchito zakuchipinda azibambo muyenera kuti muzi- musamangokhala chidwi of course zimenezo nzofunikabe kuti amene muli pabanja muzimasuka chifukwa china nzoti ndi njira imodzi yokhayo yoti mukhale moyo chifukwa we need you alive mulungu tikuyenera kuti mwinanso zimene zija zimathandiza kuti mwina muchose eh, eh, maudani kuchosa maudani ndi anthu akatangale kudzera ntchito zakuchipinda ndikuuza anthu amene muli m'banja eti unthunthu dr caswell zimene anandipanga zodiac ndikuona ngati mwina dr caswell also nawo komiti inapeza eh, kuti sapa munaona kuti napeza kuti eh, munthu uja sunayende of course anandiuza kuti panali medical emergency zimene sizingafotokoze pa emergency medical emergency ndi zinthu za private koma ano mmene ali bambo kaswero aja dr kaswero he's a public figure so when you become public you lose some of the liberties it's just inevitable you know like ineyo zinthu zanga zikakhala pambalambanda mapangidwe ake ndi kosiyana ndi mmene ndingapangire ndinakakhala munthu wa private ine am a public person so the amount of accountability and the amount of uh, eye people have on me is huge and then you should expect it ukakhala jaji anthu okuyankhula azikhala ambiri zomangosumira anthu zopusa zithe people have to have conversations awakusa ndife anthu osayankhula kale dziko la Malawi lija anthu ambiri sayankhula so you can't have anthu ukumangosumira anthu akupanga ah, ah, basi you are a judge you are, people have to talk about you people have to discuss you and how you're doing your work kaya ndiwe musician people have to talk about you zina anthu amayankhula za offensive that's part of freedom of expression unless ngati mukunama so offensiveness and lying they're different things kunamizira munthu nzolakwika Amaryllis hotel Amaryllis hotel nkhani imeneyi kabedwe kameneka kazikutsinani pakhosi zikhala ngati chi- chimbamu muna- munapanga munapanga phuma kapena kuti muna munapanga litima ndikudya chimbamu cha motonso ngati icho nsima yake nde ikhale kuti ndi ija yaphalaphala ndi chimbamu chachikulu yakuthimbani komanso yakumatani ikuwotchani pakhosi that's what the fifth umbava umbanda uh, akatangale kuba mwanseri kuzikupangitsani kumva choncho kumva kupweteka kumva uncomfortable kukanika kugona kodi komiti imeneyi ikupanga chani akuti a Zamba sangabwerenso eh chifukwa akuyankha milandu

tisachi- tisa- tisafooke ah, tichilimike tionetsetse kunena kunena kuti komiti ija ngati sasankha yonse ina ya nyuwani and quickly zimenezi zosowa kuti anthu anene kuti yeah zimene zilepheretsa kuti ah, kon- chilungamo chisatuluke no no no no no they are an institution anthu amene ajawo they are not they should not hold us at a ransom that's why you have a secretariat in the during working in the committee so even the secretary when i onedere kuti ku secretary kulibeko part of the cartel because cartel ija imalowa pena paliponse koma zomwe tazipeza baba mulondera kunena achosedwe pabwere chairman wina ngati kotheka ine am okay with the committee just having baba achoke because baba ndiye ndi umboni woti anakatenga 65 million i have got that evidence and he knows it china chimene ndinaziwira kunena kuti ah, ah, chembezi ndi baba anakumana i knew before sanalembe chikalata chake chija how did i know nde ndikuuzani Amalawi ineyo ine ndikamakuuzani zinthu hey amene uja hey, amangotampana ndi anthu amangodana ndi anthu i know kuti s- not all of malawians in fact it- now its the minority amene akumanena zimenezo eh? uh, amene amati akapanga post ena mwa iwo akumakalandira ndalama its pay by post or pay by comment pamene ndinaziwira kuti baba uja akuyankhula ndi gabriel chembezi

and i think nawonso atakhala kuti anali uh, um, affected by the, the, man, the, the masses saying kuti ah, ungopanga accuse anthu so he wanted really to be ascertain hey, as ah, inu mwatituma kuti tipange izi kuti tifufuze so uh, you want to know kuti are you playing with us you know are you using your advocacy just to play i told him kunena kunena kuti umboni ndinawo and i can bring it to acb you know i'll bring it to acb when you charge this person when you intend to use it because mukapanga investigate mupeza even more if you invest i challenge the acb like when you're investigating you find more but on 65000 65 million umboni ndinawo oh pa response ya baba nditapanga zinthu zija when i posted akunena kunena kuti he akamangirawo abwerese audio imene tinkayankhulana ine ah, ah, audio where is baba talking about audio za audio zikuchokera kutiko because when you look at my complaint it does not discuss anything about audio so i have analyzed by that moment i knew kunena kuti gabriel is talking ndi ndani ndi baba they are talking whatever reason they are talking ineyotu anthu angofuna kundiikamo ncholinga chonena kuti basi ingobhebherera nkhani ija koma nkhani ija ndi anthu awiri awawa uh, gabriel chembezi anali desperate to maintain to retain their job koma ano from the experience ya amaryllis ineyo sindinaone umboni ndi anthu ena atha kumanena kuti ayi anadya nawo amene awawo umboni just give me ine when i just have evidence to show that chembezi benefited from the amaryllis hotel deal osati opeka anthu anthu apa ma cartel wo ali bize umboni ukatuluka I'll be the first one to say, ah, ah, ah, ichi ni chani ichi. Achembedzewa, tata inu. Ena akazakhala za ACB director kuti pfule kuti avomerezedwe. Sikuti ndekuti kuti akazapanga zawo zawo ndekuti zakhala hey chanja chanja. Ah ah. Ife we sitima sitimapembedza mafano. Eh? Chimene chimativuta moyo mwathu ndi kupembedza mafano. Mwina ndifukwa chake anthu ena ake samatikonda. Koma asamatikonde kumene koma ife sitizapembedza mafano moyo mwathu. We will follow justice because God is a God of justice. I urge you, Amalawi, ndi kumemani Amalawi. Tiyeni tidzuke we can do this izizi zitheka ndithu inde inde tikafika inde inde katangale tithana naye and tikanena za kuthana ndi katangale ndikuthana ndi katangale m- at the level that we have in our country pamene munthu agwidwa ataba upeza kuti sakumangidwa in fact munthu amene wagwidwa akatangale ndi amene amasankhidwa zokhala ACB director